ụmụ akwụkwọ na ọha na eze na-ege anyị ntị ndewo nụ. nnọọ n'ihe ọmụ nke ụbọchị tata aha m bụ anọliefo chinasa onye nkụzi na ngalaba ọmụmụ asụsụ igbo ụlọ akwụkwọ st charles college nke dị n'ọnịcha ihe anyị ga-amụ n'ụbọchị tata bụ asụsụ igbo nke isiokwu ya bụ olundị na igbo izugbe mana tupu anyị aga n'iru ka anyị leba anya na mbunuche nkụzi a ihe a tụrụ anya na gị bụ nwa akwụkwọ ga-amụta bụ ihe ọmụmụ a na-abịa na njedebe na ngwụcha ihe ọmụmụ a ụmụaka ga-enwe ike nke mbụ kọwaa olundị nke abụọ depụta ji mara olundị nke atọ kwupụta uru olundị bara ndị nwe olu ahụ nke anọ kọwaa igbo izugbe nke ise depụta uru igbo izugbe bara anyị nke isii depụta igbo izugbe ọtụtụ olundị dị iche iche ugbu a ka anyị dep- anyị banyezie na olundị ka anyị kọwaa ya ka anyị mara ihe ọ bụ olundị bụ olu dị iche iche e ji asụ asụsụ igbo na mpaghara ala igbo dị iche iche E nwere ike ịsị na olundị bụ ka ndị si asụ. Olundị bụ asụsụ aka mkpa e ji mara obodo ọbụla. Ọ bụ ka ndị dị iche iche nwere otu asụsụ si edebe olu n'ịsụ asụsụ ha. Ịma atụ, ị ga-ahụ aha Bekee na aha olundị ya dị iche iche. Nke mbụ one, otu, ofu, nge, nnaa, ọlị, groundnut, ọpapa, ahụekere, ọpụpa, ashụboku. Nke atọ body, ahụ, arụ, eshụ, food, nri, nni, nli, year, afọ, arọ, ahọ, ahwọ, house, ụlọ, ụnọ ụyọ ụyọ njirimara olundị o nwere ihe dị iche iche anyị ji ama na ihe a bụ olundị olumba ndị a nke mbụ na a na-enwe ihe mgbanwe dị iche iche n'olumba site n'otu obodo gaa n'obodo ọzọ Nke abụọ bụ na o zughị Igbo dum ọnụ. Nke atọ bụ na ọ bụghị Igbo dum na-asụ maọbụ na-aghọta ya. Nke anọ, ejighị ya agbasa ozi na redio, igwe onyonyo na akwụkwọ nta akụkọ. Ọzọ bụ na ejighị olundị akụzi ihe n'ụlọ akwụkwọ. Nke ọzọ bụrụ na olu ndị ọbụla bara ha uru n'ihi na a na-akọwapụtacha omenala mba ahụ. Uru olu ndị bara ọ na-eweta ezi mmekọrịta n'etiti ndị nwe olu ahụ. Ọzọ bụ na e ji ya ekwu okwu nzuzo a chọghị ka onye ọzọ mara. ọ bụ olu ndị ka eji ekwu okwu nzuzo achọghị ka mmadụ mara ndị ndị nwe olu ahụ ga-anọkọ kwuo okwu nke nwa nọ n'akụkụ agaghị ama ihe ha na-ekwu nke atọ bụ na olu mba bụ asụsụ igbo mbụ eji azụlite ụmụaka n'ezinụlọ dị iche iche uru ọzọ olu ndị bara bụ na mmadụ ji ya amata onye bụ nwanne ya n'etiti ndị ọzọ ka ị bịa na nke a ị ga-ahụ na ọ bụ olu ndị ka mmadụ ji amata na onye a bụ onye be anyị na o si- onye a si obodo anyị were pụta n'ihi na ọ nụrụ ka onye ahụ kwuru okwu o wee nụ olu mba ha olu be ha wee jụba ya nwanne onye ebee ka ị bụ ọ gwa ya na ọ nwanne ya ọ bụ uru uru olu ndị bara ndị nwe ya Ugbu a anyị ekwucha maka olu ndị ka anyị banyezie n'Igbo Izugbe ka anyị mara ihe Izugbe pụtara. Anyị mara na Igbo Izugbe bụ asụsụ ahụ chịkọtara ala Igbo niile ọnụ. Asụsụ Igbo Igbo bụ asụsụ ahụ zuru ala Igbo niile ọnụ nke a tụrụ anya na nwaafọ Igbo ọbụla ga-aghọta, gụtalie ma dekwa n'agbanyeghị akụkụ ala Igbo o sitere na ya pụta. I lee anya, asụsụ Igbo Izugbe na-adị mfe na nghọta onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo ọbụla na-aghọta asụsụ Igbo izugbe ọ sọgodu ya bụrụ na i sitere mba dị iche iche ya bụrụ mba Owere Abịa Ebonyi steeti a sụhaala Igbo izugbe ị ga-aghọta ya Ka anyị lebazie anya na njirimara Igbo Izugbe. Njirimara Igbo Iz- Igbo Izugbe bụ ihe ọ ga-abụ ị hụ, ị mara na ihe a bụ Igbo Izugbe. Nke mbụ, e nwere naanị otu Igbo Izugbe jikọtara Igbo niile ọnụ. Ọ bụ otu Igbo Izugbe ka a na-asụ obodo niile. I je na m- obodo ọbụla bụ mba Igbo, ala Igbo, ọ bụ izu- Igbo Izugbe ka a ga-asụ ebe ahụ. O jikọtara ala Igbo niile ọnụ. nke na onye ọbụla nụrụ ya na-aghọtakwa ya n'achọghị onye ọkọwa okwu njimara ọzọ bụ na nwaafọ Igbo ọbụla na-anụ na-asụ ma na-aghọta ya ebe ọbụla a sụrụ Igbo izugbe onye ọbụla bụ nwaafọ Igbo ga-anụ ma na-asụnwu ya ma ghọtakwa ya n'achọghị onye ọkọwa okwu njimara ọzọ bụ na anaghị enwe ihe mgbanwe ọbụla n'asụsụ Igbo izugbe site n'otu obodo gaa n'obodo ọzọ Igbo Izugbe bụ otu. Ọ dịghị enwe ihe mgbanwe ọbụla. Ị gaa ala Owere, ị gaa Abia steeti, ị gaa Ebonyi steeti, ị gaa Anambra steeti, ọ gaghị enwe ihe mgbanwe ọbụla site n'obodo otu obodo gaa n'obodo ọzọ. A na-abịa n'ihe gbasara Igbo Izugbe, ọ bụ otu n'ebe niile. Njirimara Igbo Izugbe ọzọ bụ na ọ bụ ya ka e ji akụzi ihe n'ụlọ akwụkwọ. Ọ bụ Igbo Izugbe ka e ji akụzi ihe n'ụlọ akwụkwọ. anyị agaghị abịa n'ụlọ akwụkwọ sụba olumba be anyị dị iche iche ebe anyị na-akụzi nwatakịrị ihe nwata akwụkwọ ihe ọ bụ igbo izugbe ka ị ga-eji kụzie ihe n'ihi na a bịa n'ụlọ akwụkwọ ọ na-agwa ọgwa ndị nọ na ya si na mba dị iche iche wee bịa mgbe a ga-akụzi asụsụ igbo ọ bụ igbo izugbe ka ị ga-eji wee kụzie ya njirimara igbo ọzọ bụ na Igbo Izugbe bụ asụsụ Igbo na-adị mfe na nghọta. Ọ dị mfe na nghọta. A sụọ ya, onye ọbụla bụ nwaafọ Igbo na-aghọta ya. Ọzọ bụ na Igbo Izugbe nwere iwu na usoro na-achị usoro e si ede ma na-edekwa na asụ na ma na-edekwa ya. I lee anya ebe a, Igbo Izugbe nwere usoro e si ede ya. O nwekwara usoro e si asụ ya. a bịa ebe na na-arụ ọrụ ị ga-etinye na ebe o kwesịrị anyị maara na e nwere na iji maa atụ ka m na-enye gị ugbu a na na-arụ ọrụ dịka njikọ na na-arụ ọrụ dịka enyemaka ngwaa na-arụ ọrụ dịka mbuụzọ ị gaghị ewere ebe na na-arụ ọrụ dịka mbuụzọ tinye ebe na-arụ ọrụ dịka njikọ ị ma na ị ga-ada ya igbo izugbe nwere usoro e si ede ya e nwekwara usoro e si asụ ya ka ị wee nwee ike dee ya nke ọma Ka anyị lebazie anya na uru Igbo Izugbe baara anyị. O nwere ọtụtụ uru Igbo Izugbe baara ndị Igbo mere e ji o ji jikọta ala Igbo niile ọnụ. Nke mbụ, Igbo Izugbe na-enyere anyị aka iji wee kwuo okwu n'ọgbakọ ọkachasị n'ọgbakọ ndị dị ndị nọ na ya gwara ọgwa. Ọ bụ Igbo Izugbe ka e ji ekwu okwu a bịa na ọgbakọ a maara na ọ bụghị otu mba nọ n'ọgbakọ ahụ ọ dị mkpa dịsie ike na a ga-eji igbo izugbe wee kwuo okwu n'ọgbakọ ahụ ka ndị ọbụla nọ n'ọgbakọ ahụ ka onye ọbụla nọ n'ọgbakọ ahụ wee ghọta ihe a na-ekwu ghara inwe ihe mgbagwoju anya ọbụla ọzọ bụ na igbo izugbe na-eweta ezi mmekọrịta n'etiti mmadụ na ibe ya e ji ya ede edemede ndị ndị a tụrụ anya na a ga-agụ n'ebe dị iche iche akwụkwọ niile a na-ede ka ọhaneze gụọ ga-agbadorịrị ụkwụ Igbo Izugbe nwa bụ odee ka ị na-ede ị ga-ebu n'obi na ọ bụ ọhaneze ka ị na-edere ya ya mere ị ga-eji gị oyi odide gị ga-agbado ụkwụ na gịnị na Igbo Izugbe n'ihi na a tụrụ anya na ọhaneze ga-agụ ya ị naghị ede ya edere ya degara ya ndị obodo unu sọ ndị obodo unu mgbe ọbụla ị na-ede akwụkwọ Igbo maa na na ọ bụ ọhaneze ga-agụ ya ị ga-agbado ụkwụ na Igbo Izugbe Mkpa uru ọzọ ọ bara bụ na ndị ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-agbado agba mbọ na-asụ Igbo izugbe. Nke a ga-eme ka ọha na eze na-anụ ihe ha na-ekwu. Ọzọ bụ na e ji ya akụziri ụmụ akwụkwọ asụsụ Igbo n'ụlọ akwụkwọ. Ọzọ bụ na ọ na-eme ka mmadụ niile abụghị otu obodo ghọta asụsụ Igbo na-achọghị onye ga-akọwara ya asụsụ ahụ. Mgbe m gara ọgbakọ ọ bụrụ na Igbo Izugbe ka e ji asụ ekwu okwu ebe ahụ m ga na-aghọta ya achọbaghị m gaghị achọba onye ga-akọwara m ihe ha na-ekwu n'ihi na Igbo a na-asụ ebe ahụ bụ Igbo doro onye ọbụla anya dịkwa mfe na nghọta mana ọ bụrụ na olu ndị ka a na-asụ ebe ahụ m ga-achọ onye ga-asị nne biko nyere m aka ọ gịnị ka a na-ekwu ebe anwa onye afịaba arụ uru ọzọ ọ bakwa bụ na e ji ya ede ule Igbo n'ụlọ akwụkwọ ọ bụ Igbo Izugbe ka anyị ga-eji wee dee ule Igbo mgbe e nyere gị ule dịka nwata akwụkwọ a tụrụ anya na ọ bụ Igbo Izugbe ka ị ga-eji wee dee Igbo ahụ ule ahụ mgbe ị ga-achọ ide amaghị m ebe o jere i wee jee dee amarọ amarọ m ebe o jere ị ga-ada ya n'ihi na ebe anwa ghị kwesịrị ịdị jee tinye rọ ị dara ya ị gbasoghị iwu igbo izugbe wee dee ule gị uru ọzọ bụkwa uru ọzọ ọ bara bụ na ọ bụ asụsụ igbo ka e ji eme ejije dị iche iche ka ọha na eze wee ghọta nkụzi a chọrọ inye n'ejije ahụ uru ọzọ bụ na ọ bụ olu ndị ka e si na ya emebe igbo izugbe ọ bụ olu ndị ka e si na ya emepụta igbo izugbe ọmụmaatụ Igbo Izugbe na olundị ya ị ga-ahụ ebe e dere olundị na Igbo Izugbe ya ọmụmaatụ ashụ ahụ lie rie amarọ amaghị olili oriri ejerọ ejeghị nee anya lee anya ụnọ ụlọ afịfịa ahịhịa afịa ahịa mbọsị ụbọchị anyị lebazie anya na ndịiche dị n'olu ndị na Igbo Izugbe olu ndị anyị ma na akpọrọ ya olu ndị a kpọọ ya olu mba a bịa n'olu ndị ọ bụ naanị otu mpaghara ala Igbo na-asụ ya mana Igbo Izugbe a na-asụ ya ebe dum n'ala Igbo. Ndị iche ọzọ bụ na ejighị ya akụzi ihe n'ụlọ akwụkwọ mana ọ bụ Igbo Izugbe ka eji akụzi ihe n'ụlọ akwụkwọ. Ọzọ bụ na ejighị ya ede akwụkwọ ma ọ bụ edemede ọbụla a tụrụ anya na ọhaneze ga-agụ. Ọ bụ ya ka eji ede akwụkwọ na edemede ndị ọzọ. Naanị ndị nwe ya na-aghọta ya n'ozuzu oke ide ya adịghịkwa mfe abịa n'olundị ọ bụ ndị nwe ya na-aghọta ya nke ọma ide ya anaghị adị mfe mana abịa na Igbo Izugbe ọ bụ onye ọ bụ olu Igbo Igbo ọbụla onye Igbo ọbụla na-aghọta ide ya na-adịkwa mfe nke ise bụ na e nwegasịrị ndị nwe ha ọ bụghị onye ọbụla ga-enwe ike ịsụnwu ya ịgụ ya ma ọ bụ dee ya o nweghị ndị nwe Igbo Izugbe ọ bụ Igbo niile ọ bụ ndị Igbo niile nwe ya o nweghị ndị nwe ya onye ọbụla ga-enwe ike sụọ ya gụọ ya ma dekwa ya nke isii ejighị ya agbasa ozi na redio igwe onyonyo na akwụkwọ nta akụkọ mana ọ bụ Igbo Izugbe ka ọ- ka eji agbasa ozi na redio igwe onyonyo na akwụkwọ nta akụkọ Nnwale. Tupu anyị agara is- aga n'iru na nnwale a, anyị ga-echeta na mgbe anyị na-amalite ihe ihe ọmụmụ a, na o nwere mbunuche a tụrụ anya na gị bụ nwa akwụkwọ ga-enweta na njedebe ihe ọmụmụ a. Ugbu a, aga m anwale gị site n'ịjụ gị ajụjụ ndị a. Nke mbụ, gịnị bụ olundị? Nke abụọ, depụta njirimara olundị atọ ị maara. Nke atọ, kedu uru atọ olundị baara ndị nwe olu ahụ? Nke anọ, gịnị bụ Igbo Izugbe? Nke ise, depụta uru uru ise Igbo Izugbe baara anyị. Nke isii, depụta Igbo Izugbe olundị ndị a. Efe, ụyọ, eriro, arụrụ, fa, ejena. Ka ị zasịrị ajụjụ gị ndị a.